Tiyeni tipemphere. Olemekezeka Mbuye Mulungu wathu, tikudza pamaso panu mmawa uno ndi kudzichepetsa konse pokhala inu mfumu ya ulemerero. Zikomo Mbuye chifukwa cha tsiku limene timaliyembekezera lero pa 16 September limene dziko la Malawi mu chaka chino cha 2025 takhala tikunena kuti tikhala ndi zisankho zosankha atsogoleri amene ayenera kutsogolera dziko lino mu zaka zisanu zimene zikubwerazi tifuna tikuyamikeni mulungu chifukwa chakulola kuti tsiku limeneli tonse tadzuka tili bwino ndipo ntchito imene timayifuna tiyipange yayambika mmadera osiyanasiyana mdziko lino ndipo tsopano mulungu wathu pamene commission tasonkhana pano pamaso pa amalawi onse Kuti tikhoza kudziwitsana mmene zinthu zayambira ndi mmene tikuyendera, lolani mukhale pakati pathu mutitsogolere, Mulungu. Ndipo tifuna thandizo lanu mu dziko lonse pena paliponse, makamaka tipemphera kuti muike bata ndi mtendere pakati pathu, kuti ntchito zonse zikhoza kuchitika mogwirizana ndi mmene inu Mulungu mukufunira. Tsogolerani atsogoleri athu a Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, Komanso ndi ife tonse ma komishona, antchito onse aku mec motsogozedwa ndi a CEO bwana Mpesi komanso atolankhani onse, ma observer, a Malawi onse amene ali mma queue kukavota, mukhale thandizo lathu Ambuye, mutitsogolere mu kena kalikonse, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu tapemphera. Amen.

Give also the salutations in Chichewa. Olemekezeka amayi ndi abambo, tikulandireni kuno ku National Tally Centre. Lero ndi tsiku la chisankho ndipo Malawi Electoral Commission yakonzeka kuti ipereke uthenga woyamba kufotokozera kuti kuyamba kuponya voti kwayenda bwanji. Ndiye ndilandire olemekezeka onse m'nyumba muno Nditchulepo apampando a Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, ma Commissioners onse kuchokera ku Malawi Electoral Commission, mec Chief Elections Officer bambo Andrew Mpesi ndi ma deputy anu, ndilandirenso mwapadera onse akuluakulu ochokera ku Malawi Defence Force komanso Malawi Police Service amene tili atsogoleri ndi akuluakulu a nthambi za maboma ndi mabungwe omwe ali a boma komanso mwapadera ndilandire Anzanga atolankhani ndi onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission, mosafuna kutenga nthawi mundilole kuti ndiapemphe apampando a Malawi Electoral Commission atipatse uthenga ochokera ku Malawi Electoral Commission poyamba m'Chichewa kenako m'Chizungu. Zikomo.
Zikomo kwambiri Sangwani. Amayi ndi abambo, ndiloleni kuti ndinene kuti maulemu onse akhale m'malo mwake. Lero pa 16 September 2025, tsiku limene tonse takhala tikuliyembekezera komanso kulikonzekera lafika ndipo mwachimwemwe ife a Malawi Electoral Commission tafika kuti tipereke uthenga wathu woyamba mu tsiku la lero. Kuvota kwayambika ndithu monga tinafotokozera m'mbuyomu 6 koloko m'mawa. ndipo dziko lonse mmene tikufotokozerera kuti ma polling station athu kapena malo ochitikirako zovotera 15148 malo onse ovotera atsegulidwa ndipo kuvota kukuyenda bwino Bungwe la MEC makamaka komishoni komanso ndi ogwira ntchito tinakayendera malo osiyanasiyana kuti tione momwe anthu akubwerera ndipo tithokoze kwambiri Amalawi onse chifukwa mmene imati 6 koloko mizere inali ili yaitali anthu analawirira ndithu anachilimika ena mmene imati half 4 akuti anali atafika kale pa mzere tikuyamikeni chifukwa chotuluka mwa unyinji komanso tipitilize kupempha ndi kulimbikitsa inu amene munalembetsa koma simunakaponye voti yanu chonde ndithu chitani machawi kuti mukafike ku malo kumene munalembetsera kapena kumene munasamutsira malo anu oponyera voti kuti mukaponye voti yanu pokhala uwu ndi ufulu wanu komanso ndi udindo wanu ngati nzika za dziko lino. M'malo ena ochepa panali mavuto a mizere nthawi yotsekulira masenta. Koma vutoli linakonzedwa pamene anthu anathandizidwa kukaima pa mizere yolondola. Tikupitiliza kukumbutsa a Malawi onse kuti taika njira ya makono ija yodzera pa foni yothandizira kuti mudziwe malo anu oponyera voti musanakafike kumaloko. Amene afuna kukavota. akuyenera kuyimba kapena ndinene kuti kusindikiza star 2509 hash ndipo adzafunsidwa kulowetsa nambala yawo ya chiphaso chovotera kapena cha unzika ndipo akatero adzalandira uthenga umene adzawauze mzere umene iwowo akuyenerera kukayimapo akakafika kumalo oponyera voti. Komanso ngati sanagwiritse ntchito njira iyi pasavute mukhonza kungofika ndithu pamalopo ndipo ogwira ntchito pamalopo akakutsogolerani pakakufunsani kuti dzina lanu ndinu ndani ndikukulondolerani pa mzere olondola. M'malo amene ineyo komanso ma commissioners komanso ogwira ntchito ku mec tinayendera tinaona kuti kuvota kukuyenda bwino Tikuyembekezera kuti izi zili choncho dziko lonse la Malawi ndipo tikuyembekezeranso kuti kuvota kuyenda bwino mpaka 4 koloko madzulo pamene tikhale tikutseka m'malo moponyera voti kupatula m'malo omwe anatsekula mo Tifotokoze kuti pena pali ma station ena amene anatsekula mochedwerako kuposa 6 koloko m'mawa. Malo amenewa azatsekaso mochedwa molingana ndi m'mene anachedwera kuti tibwenzeretse nthawi imene inatayika. Pamene kuvota kukupitirirabe tikupempha dziko lonse kuti chonde tiyeni tisunge bata ndi mtendere. ifeyo tikuyang'anira kuti zonse ziyende bwino, aliyense amene analembetsa m'kaundula akhale ndi mwayi wokaponya voti yake. Tikukumbutsanso anthu onse amene analembetsa m'kaundula wa voti kuti akhoza kukaponya voti ngakhale chiphaso chawo chinatayika kapena chinavuta mwa njira ina iliyonse. Ngati ali ndi chiphaso cha unzika akhoza kuchitenga popita kukaponya voti. Mongobwerenza, titsimikize ndi kutsindika kuti chiphaso cha unzika si umboni kuti munalembetsa m'kaundula wa voti koma chimangothandizira kukuzindikirani mwa msanga mu kaundula wa voti chifukwa mayina amene ali pa chiphaso cha unzika ndi omwewonso amene ali pa chiphaso choponyera voti. Komanso amatha polembetsa mkaundula wa voti akuthandizira kuti tipeze nambala ya munthu. Ngati chiphaso cha unzika palibe, pitanibe kumene munalembetsera voti ndipo akakuthandizani kuponya voti. Ogwira ntchito ya chisankho akasaka dzina lanu mu kaundula wa voti pogwiritsa ntchito chala chanu chimene mukaike pa makina ndipo akaonetsa nkhope yanu ndi kumene munalembetsera. Ngati dzina litapezeka ndipo ndikutsimikiziridwadi kuti ndi inuyo mukaloledwa kuponya voti. Koma, titsindike apa, likakasakidwa dzina lanu osapezeka, simukaloledwa kuponya voti chifukwa pakakhala kuti palibe umboni kuti inuyo munalembetsa m'kaundula wa voti. Pamene tikukamba za makina, kunali malo ena kumene makina amaoneka ngati kuti mwina akuvuta. Timafuna tingotambasulira kuti tonse tiyende limodzi. Makinawa akugwiritsa ntchito fingerprint, koma amathanso kuchita scan national ID, amathanso kuchita scan voter registration certificate, komanso pambali pa makina tikumbukire kuti tikugwiritsanso ntchito Kaundula wathu wa pa pepala ndiye musadere nkhawa zonse ziyenda bwino ndithu ndipo aliyense aponya voti yake. Bungwe la mec likukumbutsanso olemba anzawo ntchito kuti lero ndi tchuthi malingana ndi malamulo kuti aliyense akhale ndi mpata okaponya voti. Tikumbukire kuti kuvota ndi ufulu ofunika Ndipo inuyo ngati ma, mabwana ndi madona mukufunika kuti anthu anu amene akugwira ntchito muwapatse mpata kuti nawonso akathe kuponya voti. Kaya muyika ma shift, kaya mukonza njira zotani koma mukuyenerera kuti mupereke mpata kuti nawonso pa ufulu wawo athe kukaponya voti. Tikumbutsirenso kuti malo oponyera voti amene. Tinatsekula 6 koloko ndipo titseka 4 koloko madzulo. Amene kumalo kumene tinatsekula mochedwa tiwonjezera nthawi ndi mlingo umene tinachedwera. Chonde tiyeni tisunge nthawi, tiyeni tipite ndithu mwaunyinji amene sitinakaponye voti kuti tichite motero. Pomaliza tifotokozere kuti tamva ndi kulandira malipoti nkhani yokhudza chisankho cha khansala ku Iyembe ward ku Karonga. Pakali pano tikulimbikitsa anthu onse kudera kumeneku kuti apitirize kuvota ndipo tikabweranso ndi our next update 1 pm tidzafotokozera bwino pa nkhani imeneyi. Tikufunireni zabwino zonse. Amene simunakaponye voti chitani motero kuti nanunso mupange exercise ufulu wanu komanso udindo wanu.

chair ndine cyrus phiri kuchokera ku story club fm uh, tikazungulira masenta amene mukuponyedwa mavoti timayembekezera kuti mudzikhala mamonitala ambiri poyembekezera kuti chitsanzo chabe pa chisankho cha president pali anthu 17 amene akuyimira uh, ndiye timati polling station iliyonse ndiye kuti mudzikhala anthu mwina 34 um, tikapita tikumapezabe kuti mamonitala amenewa akuoneka ndi ochepa zimenezi zikupatsani nkhawa uthenga wanu ngotani pa zimenezi uh, kumphuno mphuno center chakwa chinsapo munthu wina akuti kasatifiketi kake kakuonetsa kuti ameneyo aponye ku center imeneyo Koma akapanga scan akuti zikusonyeza ku Kasungu. Munthu ngati ameneyu thandizo ndi lotani? Zikomo kwambiri.
Uh, thank, thank you so much. Chair, we take it that those are the questions we have.
zikomo kwambiri sangwani tithokoze mafunso amene achoka ku story club uh, ma monitors lamulo limanena kuti zipani komanso ma independent candidates ali ndi ufulu wopanga deploy ma monitors kuti aonerere ma processes ndipange emphasize pa ufulupo kuti ndiwomasuka kuti atumize kapena apange deploy ma monitors. Ndizoyenerera ndipo ndizofunikira kuti achite motero chifukwa zimathandizira kuti athe kuona kuti ntchito ikuyenda bwanji. Koma ngati chipani kapena candidate waganiza zoti asatumize monitor sitingathe kuwakakamiza chifukwa chokuti that is within their purview. Koma kwa ifeyo. ndikungolimbikitsa zipani zonse kuti monga takhala tikuchitira kumapempha ndithu mutitumizire maina mutitumizire maina koma the bottom line is ndi ufulu wawo kuti a- achite motero koma ngati monita palibe sindiye kuti ntchito iyima kapena siipitirira chifukwa chokuti iwowo they are just monitoring the process ifeyo ndi amene tikuyendetsa Mwina ndikuyankheni motero. Nkhani ya kumphuno ndikuthokozeni poyipanga raise koma mmene mwafunsiramo mwina ma details palibe ambiri kuti atithandizire kuti tiyankhe constructively so we will follow up and find out exactly kuti kukuchitika motani and ngati pali ma issues kuti tapanga resolve motani. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri tinayamba ndi pemphero ndiye ndipemphenso akomishona kuti adzatitsekere
amayi ndi abambo ndikuthokozeni choyamba ndikuthokozeni sangwani komanso nonse atolankhani amene mwabwera komanso akuluakulu onse achitetezo amene muli pano komanso amayi ndi abambo amene mukutitsatira tikuthokozeni kwambiri chifukwa chotsatira uthenga wathu woyamba tithokozenso kwa iwo amene akaponya voti yawo kale iwo amene ali pa mzere, komanso tipemphe ndi kumema iwo amene adakali ku nyumba koma kulembetsa analembetsa ndithu, kuti musanyalanyaze Nyamukani ndithu kuvota ndi ufulu wanu komanso udindo wanu kuti musankhe atsogoleri amene inuyo mukufuna. Ndiye chonde tiyeni ndithu tituluke mwaunyinji. Nambala yathu ija paja ndi 7.2 miliyoni. Tiyeni tituluke ndithu kuti tikaponye voti. Zikomo kwambiri.
tiyeni tipemphere ambuye mulungu wathu tipitira kukuyamikani kuthokozani kuti monga tinakupemphani poyamba paja kuti mukhale nafe ndi kutitsogolera pamene commission kupitirira mwa mtsogoleri wake justice annabel mtalimanja timapereka uthenga ku mtundu wa malawi zikomo chifukwa cha chilichonse chimene mwalola kuti chikhoza kuchitika pa nthawi ino ndi zonse zimene zikuchitika m'ma polling stations kuzungulira dziko lonse Tipemphera kuti mukhale nafe pamene ntchito zonse zikhala zikupitilira, kuti pamenenso pafunikira kuti tilankhule ndi mtundu wa Malawi, mutipatsanso mwayi ndi mpata, mphamvu ndi kuthekera kuti zonse zikhoza kuchitika bwino. Pitirani kukhala thandizo lathu mu nyengo zonse. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Amen.
zikomo kwambiri ndipemphe kuti woyamba kuchoka pano akhale ma commissioners athu ndi ma officers ochokera ku mdf ndi ku police monga atcheyo ananenera a commission ibweranso pano 1 o'clock kuzapereka update ina zikomo kwambiri